Фӏэхъус гуапэ фыдох нобэ къыдэплъ псоми, иджырей щӏалэгъуалэр щывэдгъэцӏыху псори ди япэкӏэщ жыхуиӏэ нэтыным и етӏуанэ къыдэкӏыгъуэр ди гуапэу фи пащхьэ къыдолъхьэр. Илъэситху хъуауэ Кавказ Ищхъэрэм ис щӏалэгъуалэр Мэшыкъуэ жыхуиӏэ форумым зэрешалӏэ. Япэу дызыхуэза хъыджэбзыр нэгъабэ екӏуэкӏа форумым щытекӏуащ, иджыпсту и проектыр егъэзащӏэр. Заринэ, Мэшыкъуэ щӏалэгъуалэ зэхуэсым дауэ укӏуэн хуей хъуа?
Мэшыкъуэ жыпӏэмэ, дэтхэнэ щӏалэгъуалэри абы щӏэкӏуэр зыщ, я ӏуэху ирагъэжьам сэбэп къахуэхъуну, зыгуэркӏэ зызыщӏагъэкъуэну. Дэрикӏ, гъэмахуэм зэныбжьэгъухэр дыщыст, дегупсыст. Узыншагъэм дэтхэнэ цӏыхури зэрыхущӏэкъур, жьыри щӏэри зэрыхуейр уи унагъуэ узыншэну, уи ныбжьэгъу, уи благъэ. Ауэ щыхъукӏэ ӏуэхум нэса иужь, нэхъыжьым долажьэ жаӏэ, нэхъыщӏэм доджэ жаӏэ, зыми яхущӏыхьэжкъым. Дау сэбэп дахуэхъуа хъуну, дау тедгъэгушхуа хъуну мы ӏуэхум цӏыхухэр жытӏэри, Спортивная Кабардино-Балкария проект едгъэжьэну ди гум къэкӏащ. Ауэ зыми дей щэхуӏым, проектыр сыт хуэдэ ӏуэху йомыхьэжьэми, мащӏэми куэдми зыгуэр ашхъэ уиӏын хуейщ. Зым игу къэкӏащ, Мэшыкъуэ форум жари щыӏэщ, Кавказым щӏалэгъуалэм сэбэп къыпхуэхъу жаӏати, ар ди мураду дыкӏуащ.
Машукыр зэрекӏуэкӏар зы тхьэмахуэкӏэщ. А тхьэмахуэр дауэ уигу зэринэжар?
Иджысу сыхуейт зыхуэзгъэзэну ди адэ-анэхэм. Фи быныр къыдэкӏуэтея иужькӏэ куэдым дзыхь фщӏыӏым футӏыпщыну, ӏуэху гуэр сабийщ къыгурыӏуэкъымэ иджыри, жывори фытегушхуэкъымэ. Дэ дыдей сэ зэи саутӏыпщтэкъым жьыпӏэ хуэдэу сежьэну, жэш укъэтыну, уздэщыӏэнур пщӏэкъымэ, щӏыб фыдэлъыну, щӏыӏэ пхыхьэнущ, уагъэшхэнукъым. Шынэт, гузавэт, ау сыхуей гисту жысӏыну, тхьэмахуэ сыщыӏащ. Пэжщ, унэӏым дызыщӏэлъар, палаткэ дыщӏэлъауращ жэшым. Пэжщ, столовэхэм дышхащ, ау щыхъукӏэ, сэ вжызоӏэ, абы апхуэдизкӏэ къабзагъэ щекӏуэкӏт, апхуэдизкӏэ гуапагъэ щекӏуэкӏт. Мин бжыгъэкӏэ щӏалэгъуалэ зыхуэсар, игъащӏэ лъандэрэ зэрыцӏыху хуэдэу, зэдэлъхузэшыпхъу фӏэкӏ умыщӏу зыхущыту, зыр зым хуэгуфӏу, дауэ дыздэӏэпыкъуа хъуну жаӏэу, ахуэдэу гуапэу зыхущытащ, япэрауэ. Етӏуанэрауэ, дыкъезыгъэблэгъахэм теухуауэ жысӏэну сыхуейт, япэ махуэм щыщӏэдзауэ дызэрахъумар, зы цӏыху къыдыхьэфтэкъым, зы цӏыху дэкӏыфтэкъым, дэр дыдэм тхылъымпӏэ ӏуэхукӏэ зыгуэр дыдэкӏын хуейм, абы ахуэдиз зыпыщӏа хъуат. Ахуэдиз гугъуехь пылъти, яужь уимыхьэхэм нэхъыфӏт. Фадэти, тутынти, зыри кӏуэцӏрагъэхынкӏэ хъунуӏымэ. А къомыр щӏыжысӏэр цӏыхур щӏызэхуэсар. ӏуэху фиӏэмэ, фи ӏуэхур зыфӏэвгъэкӏ, зывгъэпсэху, фызэбгрыкӏыж. Ара я мурадар. А ди гухэлъхэм къызэредэӏуам нэмыщӏ, я зэригугъэмкӏэ уздэӏэпыкъу хъунум къызэрыддэӏэпыкъуам нэмыщӏ, абдея тхьэмахуэ дызэрыщыӏамикӏ, Фи ӏуэхур дауэ тэмэм фщӏа хъуну? жари, тренинг ирагъэкӏуэкӏа. Урысейм дэнэ сыт хуэдэ егъэджакӏуэ нэхъыфӏ щыӏэм зэхуашэсри, сэ псалъэм щхьа сыщӏэсащ. Си проектым нэмыщӏ си лэжьыгъэщ сэ журналистикэри, сэбэп къызэрысхуэхъун егъэджакӏуэ. Япэ махуэм псори дызэригъэцӏыхури, сыткӏэ сэбэп сыфхуэхъуфыну жери, сэ жысӏыфынущ сэ ар куэдкӏэ къыздэӏэпыкъуауэ. Фи проектыр дауэ вгъэзащӏэрэ сыт хуэдэ лэжьыгъэхэр евгъэкӏуэкӏрэ? Сыт хуэдэ ӏэмал къэдгъэсэбэпынур? Иджыпсту интернетым щӏалэгъуалэ и закъуэӏым, жьыи щӏэи исщ, соцсетьхэм къыщакӏухь. Дэрикӏ ди проектыр и напэкӏуэцӏ къызэӏутхащ, адкӏэ-мыдкӏэ Абы нэмыщӏыжкӏэ ди сайт Спортивная Кабардино-Балкария жери къызэдгъэпэщащ. Абы дытопсэлъыхь. Ди спортсменхэм и закъуэӏым дызытепсэлъыхьыр. Мыдей мыр щекӏуэкӏати, мыдей мыбы мыр къихьати, ар и закъуэӏымэ. Ахуэдэ куэдым ящӏэ. Нэхъыбэу псалъэм щхьа, пщэдджыжьым паркым удокӏри, Къыбдэпсэу, уи гъунэгъу, уи ныбжьэгъу къежыхьри итщ. Гъуэлъыжын ипэкӏэ и нэгуи зрагъэужь жьы къабзэкӏи мэбауэ. А псом узыншагъэр, узыншагъэр зэрежьэжыр аращ. Занщӏэу зыри спортсмени хъуакъым, занщӏэу зыми медалхэри къихьакъым. Икӏи араӏым а спортым и нэхъыщхьэ мыхьэнэр, уузыншэнуращи, дэ дызыхущӏэкъур цӏыхум едгъэлъэгъуну абы лэжьыгъэшхуэ зэрепхьэлӏэн зэрыхуэмейр. Уеблэм умыщхьэхыу къыщӏэкӏ жытӏура? Умыщхьэхыу ауэ гъуэлъыжын ипэ а телевизорым уӏус нэхъ, а компьютерым убгъэдэс нэхъ, зы сыхьэт ныкъуэ уи ныбжьэгъу плъагъун, зыбгъэпсэхун, абы къыщынэмыщӏаи удэтыну, икӏи узыншагъэщ, сыт хуэдэ лъэныкъуэкӏи, ар нэхъыфӏэ жытӏэри, ар абы нэхъ тедгъэгушхуэну. Интернетым дыщытопсэлъыхь. Ауэ джы дэ дыкъацӏыхун щхьа, а интернет дыдэм ди зиӏысыр ящӏэн щхьа, дэрикӏ ӏуэху гуэр доублэ. Псалъэм щхьа куэд щӏаӏымэ дэ зэредгъэкӏуэкӏыр Къэбэрдей-Балъкъэрым боксымкӏэ зэхьэзехуэ. Щедгъэкӏуэкӏар Налчиккъым. Къыхэтхащ Черекский районым кадет школыр дадэӏэпыкъуну, абы я цӏэр нэхъ къыдэдгъэуеин жытӏэри, дызэригугъэмкӏи ди мурадыр къыдэхъулӏащ.

Будь то в рядах вооруженных сил или в рядах Министерства внутренних дел. Проектыр вгъэзэщӏэн щхьэкӏэ, зэхьэзэхуэм и закъуэ евгъэкӏуэкӏар, хьэмэ иджыри ӏуэху зыгуэр влэжьа? Псалъэм щхьа дыщыӏащ Шэшэным, Кавказ джэгухэр щекӏуэкӏым. Абы зэры Кавказу дызыщыхуашэсат, дэрикӏ дыщыхэтащ, ди проектыр къыщыдгъэлъэгъуащ, цӏыхуми дыкъацӏыхуащ, дэри куэд къэтлъэгъуа. Кӏэщӏу жыпӏэм псоми сэбэп къыдэкӏащ а ӏуэхумикӏ. Мы проектыр иджысту гъатхэм зэфӏэкӏынущ. Ауэ дэ дыхуейкъым абдей дыкъыщыувыӏэжыну. Дыхуейт пытщэну, зэрыхъукӏэ, сыт хуэдэ зэхьэзэхуэ екӏуэкӏми, дэнэ сыт хуэдэ спортсмен къыщыхэщми, дэ зэрытхузэфӏэкӏкӏэ ахьэр джыри къыхэдгъэщынущ, къэдгъэлъэгъуэнущ. Ауэ дэ езым едгъажьа ӏуэхуу иджыри ди гугъэщ едгъэкӏуэкӏыну армрестлингкӏэ щӏалэгъуалэ зыхуэтшэсыну. Мис иджыпсту и ӏуэху зыдохуэри, зэкӏэ зыри жысӏыну сыхуейкъым, ауэ Тхьэм жиӏэм къыдэхъулӏэну дыщогугъ. Нобэр къыздэсым, влэжьа лэжьыгъэм укӏэлъыплъыжу щытмэ, акӏэ влэжьыну фи гу илъым кӏэлъыплъыжу щытмэ, проектым мыхьэнэ иӏауэ къэплъытэрэ? Мыхьэнэ иӏэрэ имыӏэрэ цӏыхура хъун къыджезыӏыфынури, Япэрау сыхуей къыхэзгъэщыну. Ди журналистхэм къыддаӏыгъащ газетым зэрыхъукӏэ, акӏэ-мыкӏэм хуэдэу телевидением зэрыхъукӏэ дыкъыщыхэщащ. Ауэ псом нэхъ нэхъ си гуапэ хъуар минитхум нэблагъэ подписчик ди интернетым напэкӏуэцӏым дызэриӏэращ. Абы къокӏ ди ӏуэхум мыхьэнэ зыгуэр зэриӏэр, зыгуэр къызэрыдэдаӏуэр, зыгуэр зэрытхузэфӏэкӏыр.
Зи гугъу фхуэтщӏыну пщащэм ди жагъуэ зэрыхъунщи дыхуэзэфакъым. Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрыщыӏар зэман мащӏэу зэрыщытым къыхэкӏкӏэ, ауэ и гугъу фхуэтщӏыну дыхуейщ. Жэман Аминэ Налшыч къалэ къыщалъхуауэ щытащ. И адэ Ахьмэд Москва щылэжьэну минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ блыгъэм щагъэкӏуам зэрыунагъуэу абы ӏэпхъуэн хуей хъуащ. Аминэ ГИТИС-м щеджэну зэрыцӏыкӏурэ щӏэхъуэпсу щытащ. Москва зэрыӏэпхъуам къыхэкӏыу а и хъуэпсапӏэр наӏуэ хъуныр нэхъ тынш хъуащ. Зэрысабий лъандэрэ лъэпкъ къафэ, балетым, уэрэд жыӏэным дихьэхт пщащэр. Москва дэт музыкэ школым уэрэд жыӏэнымкӏэ, фортепианэмкӏэ я классхэр, ГИТИС-м и актер факультетым, драмтеатрымрэ киномкӏэ и къудамэр Аминэ къиухащ. ГИТИС-м и аспирантурэм и щӏэныгъэм щыхигъэхъуащ. Америкэ драматургием теухуа и кандидат диссертацэр пхигъэкӏыну хузэфӏэкӏащ. Аминэ лъагъуныгъэм и хьэтыркӏэ и япэ фильмыр Нью-Йорк, Москва, Налшыч къыщагъэлъэгъуауэ щытащ. А фильмыр утыку къызэрихьам и фӏыгъэкӏэ, апхуэдэуи дуней псом къыщыдэкӏ газетхэм, журналхэм ящыщу щитӏым абы теухуа тхыгъэхэр къызэрытрадзам къыхэкӏыу цӏыху миллиониплӏым щӏигъум адыгэхэр къацӏыхуауэ щытащ. Жэман Аминэ лъагъуныгъэм и хьэтыркӏэ фильмым и сценарий зэритхам икӏи абы роль нэхъыщхьэр Зэрыщигъэзэщӏам къыщынэмыщӏауэ, Америкэм щыщ драматург цӏэрыӏуэ Юджин О'Нил пщэдджыжьышхэм ипэкӏэ зыфӏища и фильмым щыджэгуауэ щытащ. Актрисэ, сценарист, уэрэджыӏакӏуэ, усакӏуэ, композитор, лъэныкъуэ куэдымкӏэ зеужь Аминэ. Адыгэ пщащэр мазэкӏэ бгъэзэжмэ щалъхуа и хэку щыхьэщӏэну къэкӏуэжауэ щытащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и курыт еджапӏэхэм щеджэ сабийхэм зыбжанэрэ яхуэзащ а зэманым къриубыдэу. Апхуэдэу Аминэ щыӏащ Урыху къуажэ дэт курыт еджапӏэмрэ Налшыч епщыкӏуплӏанэ гимназиемрэ. Пщащэм мастер-класси къэлъэгъуащ. Хамэ къэрал ущеджэнми, ущылэжьэнуми бзэ куэд пщӏэну щхьэпэщ, аращ Аминэ сабийхэм яжриӏар. Къыщынэмыщӏауэ, кино трахахэм щыщ пычыгъуэхэр къагъэлъэгъуащ, и уэрэд зыбжанэм едэӏуахэщ. Упщӏэ къратахэми жэуап иритыжащ. ӏуэхур адыгэбзэкӏэщ зэрекӏуэкӏар. Апхуэдиз илъэс хъуауэ хэкум кӏэрычауэ псэу хъыджэбзым и анэбзэр зэрыӏурылъри икъукӏэ гуапэщ. Адыгэ хабзэм тету псори джэгукӏэ яухыжащ. Къуажэм я нэхъыжьыфӏу дэс зыбжани щыӏащ, Аминэ и адэм дэлэжьауэ жаӏэу. А зэӏущӏэхэр гъэхьэзырынымкӏэ Аминэ сэбэпышхуэ къыхуэхъуащ Хьэтӏохъущокъуэ Къазий и цӏэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм и ӏэтащхьэм хэтхэр. Налшыч щыӏэхункӏэ Аминэ иджыри гупитӏым яхуэзэну хулъэкӏащ КъБКъУ-м инджылыбзэр зыдж студентхэмрэ аспирантхэмрэ, Налшыч инджылыбзэр джыным теухуауэ лажьэ центрым екӏуалӏэхэмрэ. Илъэс тӏощӏрэ блы фӏэкӏ мыхъу адыгэ пщащэр Америкэм кӏуэжауэ фӏыуэ илъагъу ӏуэхум пэрыхьэжауэ щытщ. Шэч къызытомыхьэн ӏуэхугъуэщ ар имыгъэгувэу иджыри и адэжь щӏыналъэм зэригъэзэжынур, абы щыгъуэ фыкъыдогъэгугъэ дыхуэзэу езым депсэлъылӏэну. Къыкӏэлъыкӏуэу дызыхуэза щӏалэми Заринэ ещхьу ӏуэху дахэ кърихьэжьауэ щытщ. Къэралыр къыдэмыӏэпыкъуами, Мэшыкъуэ форумым щымыӏами, ӏуэху кърихьэжьар икӏэ зэрынигъэсыным иужь итщ. Ризуан, уи диплом лэжьыгъэм теухуауэ сыт пщӏар? Нэхъ убгъуауэ и гугъу къытхуэщӏ?
Си дипломым и цӏэр, урысыбзэкӏэ жыпӏэу щытмэ, Проект этнокультурного центра в городском округе Нальчик с учетом национальной культуры адыгов. Ар зытеухуар къапщу щытмэ, ди адыгэхэм я псэукӏаращ. Абы къыщыдогъэлъагъуэ Я псэукӏар, я унэхэр дэнкӏэ, дауэ ягъэуву щытами, дэндей шэщу щытами, хьэщӏэщ, сыт, дэнкӏэ ягъэуву щыта псори къыщыдгъэлъэгъуащ. Итӏанэ къапщу щытмэ, зыплъыхьакӏуэр къэкӏуа нэужь, абы япэрауэ зыщиплъыхьу, адэкӏэ итӏанэ екӏуэкӏыу щытмэ, абы зыщызыплъыхьам игу ирихьаӏа зыта ӏа къригъэлъа, игу ирихьу щытмэ, ӏэщэ, фащэ, зыгуэр игу ирихьу щытым, адэкӏэ екӏуэкӏыу, Абдей тыкуэн хэтщи, абы зыхуей дыдэр къыщащэхужу ауэдэу тщӏащ. Адэкӏэ екӏуэкӏыу щытмэ, мэжалӏэ щыӏэм, абы къы зыплъыхьакӏуэхэр мэжэлӏа нэужь, ди адыгэ шхыныгъуэр едгъэплъыну дыхуейщ. Абы щхьэкӏэ абы теухуауэ икӏи ди адыгэхэм я щытыкӏэм сытым теухуауэ тщӏащ шхапӏэ. А шхапӏэм ахэр нэхъыжь яӏэу, ди шхыныгъуэхэр ялъагъуу псори щӏэсынущ, и ӏэфӏагъыр къащӏэнущ. Адэкӏэ уекӏуэкӏыу щытмэ, абы щыщӏэсым дей шыгъажэхэм еплъын щхьэкӏэ тщӏащ шэщ, аращ къапщту щытмэ ди диплом проектыр зытеухуар. Уи лэжьыгъэр адыгэхэм я лъапсэухуэкӏэм щхьэ теухуауэ пщӏын хуей хъуа, сыт абы укъыхуезыджар, уи гур хуэзыгъэушар? Лэжьыгъэр къыщежьар къапщту щытмэ, илъэсищ ипэ, илъэсищ ипэ си егъэджакӏуэ Хъуран Валерэ къызжиӏа мы ӏуэхугъуэм теухуау къапщту щытым иту зыи щыӏыжкъым жиӏа тхылъ закъуэтӏакъуэхэ щыӏэщи, еплъ абы икӏи тхы жиӏа, нтӏанэ къыщыбухым дей диплом тхынщ жеи къызжиӏа. Арати, сэри абы седэӏуа, седаӏуэщ абыжым икӏи библиотекэм дыкӏуа, материалхэр къэзгъуэтщ абыжым икӏи стха. Абы си дипломым ипэкӏэ къиху статья зытӏу конференцэхэм едгъэхьащ. Абы къыщынэмыщӏауэ, псори зэфӏэкӏа нэужь, нтӏанэ си дипломыр сухуэну щӏэздзауэращ. Къыздэӏэпыкъуащ Бжьахъуэ Музэриб. Лэжьыгъэр щыптхым щыгъуэ сыт хуэдэ материалхэр къэбгъэсэбэпа, сыт тегъэщӏапӏэ пхуэхъуар? А лэжьыгъэр стхын щхьэкӏэ материал ӏэджэ згъэсэбэпащ. Уи закъуэ хэти ещӏэ а ӏуэхугъуэр зэрыпхуэмытхыныр. Арати, къащтэщ абыжми, библиотекэм сыкӏуа Мамбэтми, Бекалзиевми, Миллир и тхылъ гуэрхи щӏэлъщ. Ауэ абыхэм итхэр къапщту щытмэ, уирикъунукъым а мащӏэщ итыр. Арати икӏи, Бжьахъуэ Музэриб къыздэӏэпыкъуащ. Абы сыхуигъэзащ Мэрзей Аслъэн, нтӏанэ, зыхуэс уэдуэ зэ ды пщыхьэщхьэ дыщысщ абыжым икӏи Думэныщ Аулэдинрэ Цырым Русланрэ дыхуигъэза. Абыхэм жаӏэжащ я сабиигъуэм псори зэрыщытар, дэн де, дау ягъэуву щытами, абы къызжаӏахэм сеплъу, сегупсысурэ, дэнкӏэ дэуэду щытын хуейми, згъэувурэ псори стхыжа. Уэ уи щхьэкӏэ сыт хуэдэ гугъуехь узыпэщӏэхуар мы ӏуэхум ущитым щыгъуэ? Сэ япэ дыдэрауэ сызыпэщӏэхуар а материалхэр згъуэтаӏымэ, Библиотекэми укӏуэ щхьэкӏэ, библиотекэр а ӏуэхугъуэм теухуауэ щӏэлъыр мащӏэщ. Си гугъа модкӏэ Адыгеймкӏэ тхылъ гуэхи къезгъэхьын, ауэ ар тхуахьыфаӏым, диӏэӏым жа икӏи. Тхылъхэр къапщту щытым нэхъыбэрауэ зыщӏэлъ а ӏуэхугъуэм теухуауэ Лондон, Францэм ахэращ, абыхэм дыкӏуу деплъфынукъым. Абы иужькӏэ гугъуехьу спэщӏэхуар щӏапӏэр ухуэным теухуауэ ахэр компьютеркӏэ пщӏыжын хуейт, Уи лэжьыгъэр дауикӏ цӏыху куэдым ялъэгъуа хъун, ялъэӏэса хъун, зылъэгъуахэм, ар зытеухуар къэзыщӏахэм сыт уи лэжьыгъэм теухуауэ жаӏэр? Лэжьыгъэр езгъэлъэгъуащ ӏэджэми. Япэрауэ, дыдейхэм ялъэгъуати, ягу ирихьащ ебэддэрауэ. Етӏуанэу си ныбжьэгъухэм езгъэлъэгъуати, абыхэми псоми Ӏейду ягу ирихьащ. Егъэфӏакӏуэ, жаӏэурэ трагъэгушхуэрт.
Тӏэ, Ризуан, исту зэрыжыпӏами къыхощ ар, ауэ нэхъ убгъуауэ, адыгэхэм сыт хуэдэ лъэпсэухуэкӏэ яӏэ абы теухуауэ сыт хуэдэ хабзэ зэрахьу щытар?
Къапщту щытым а ӏуэхугъуэр иджырей зэманым хэт зыщӏэр, абы теухуауэ зыми зыри зыту ауэдэуи хищӏыкӏыжкъым. Хащӏыкӏ тӏэкӏу мащӏэу нэхъ ди нэхъыжьхэм, абыхэм я щӏалэгъуэм ирихьэлӏащ къыз нэхъ къызэтенауэ. Лъэпсэухуэкӏэр зэрыхуауэм тепсэлъыхьын щӏэбдзу щытмэ, абы япэ дыдэрауэ ягъэуву щытар езы унэ лъапсэ зей щыпсэунуращ. Абы къыщынэмыщӏауэ, ар дыгъэ гъэзапӏэмкӏэ ягъэуву щыта, абы адэкӏэ уплъу щытмэ, къыщӏэкӏыу щытмэ, илъагъуу хьэщӏэщыр щыту щыта. Хьэщӏэщым и бжэр уэрам лъэныкъуэмкӏэ гъэзауэ щыта. Хьэщӏэр блэкӏ пэтрэ ешауэ щытмэ, къабдей къэувыӏэрэ занщӏэу шы фӏэдзапӏэ иӏэт, а шы фӏэдзапӏэм дей шыр фӏидзэрэ щӏыхьэрэ, уэздыгъэр щӏигъанэрэ, нтӏанэ мо унэр лъапсэ зей къыщӏэкӏрэ и унэм плъ а хьэщӏэщымкӏэ плъэу щытым, илъагъуу щыта зыгуэр зэрыщӏэс хьэщӏэ зэриӏэр. Абы хьэщӏэ зэриӏэр къищӏа нэужь, нтӏанэ ар игъэхьэщӏэрт, хабзэм къызэрекӏуэм хуэду. Абы къыщынэмыщӏауэ, Ижьырабгъумкӏэ джэдэщ жыпӏэми, гуэнэщ жыпӏэми, а джэдхэм ебгъэшхынхэри псори, бжьэматэхэри псори а лъэныкъуэмкӏэщ здэщылъу щытар. Мыдрей и сэмэгу лъэныкъуэмкӏэ къапщту щытым, а ӏуэху ӏуэхугъуэрат зытеухуар икӏи, шэщри псори абыкӏэщ здэщыта. Щхьэхуэ иӏэу щытащ куэбжэ лъапсэмкӏэ зэпырыхулкӏауэ щыта бжыхькӏэ. Абыкӏэ жэмхэр къыдахуэжт икӏи ӏэщхэм хыхьэт, ӏэщыр зыхуей хуагъазэти, лъагъуэ иӏэу а лъагъуэмкӏэ мыдэ къэкӏуэжу щыта пщӏантӏэм и курыкупсэм итт гуэщ. Адэкӏэ уплъу щытмэ, жыг щыта, а жыгыр жыгыр жыг гъуауэ щытт, къудамэхэр паупщӏт абыжми, абы ар шы фӏэдзапӏэу къагъэсэбэпу щыта. Абы жыгыр щыту, а жыгым и хъуреягъкӏэ къахуехьт бжыхькӏи, абы шы фӏэдзар ишхыни абы илъу щыта.
Дауикӏ, апхуэдиз псэуалъэр а фи проектым хэтыр цӏыху къызэрыгуэкӏхэм яхуэщӏынукъым, ауэ унагъуэ къызэрыгуэкӏхэм, цӏыху къызэрыгуэкӏхэм адыгэ псэукӏэр хэпхьэжын щхьэкӏэ сыт ящӏэн хуей, сыт хуэдэ чэнджэщ ептыфынут? Псоми я лъапсэм уеплъу щытым зыкъахухьыжауэ дэсщ, уэ удыхьэфынукъым абы ублэкӏ пэтрэ. Я куэбжэм псори гъэбыдащ, камерэ тетщ, абы удыхьэну ауэдэ гугъэ уиӏэ хъунукъым. Аращикӏи абы теухуауэ япэрауэ Къапщту щытым я бжыхьэр нэхъ лъахъшэу ящӏын хуей, нтӏанэ абы къыхэкӏыжууэ лъапсэхуэкӏэ нтӏанэ щӏадзэн хуейуэ ар. Цӏыхум я дей удыхьэну щхьа гуапагъэ гуэр удэплъу щыту уигу ирихьу щытын хуей. Лъапсэхуэкӏэ къыщӏэбдзу щытмэ, исту уэри жыпӏащи, а шэщхьэ сытхьэ яхуэщӏынкъым, ауэ адрейхьэр пхуэмыщӏын зыи щыӏэкъым. Исту къуажэхэм укӏуу щытмэ, псоми яӏэщ ар, а уи жэмыр зыщӏэтынри а шэщри яӏэщ. Гуэщыращи, гуэщыр япэу къэс унагъуэм иӏэу сэ къызолъытэ. Нэхъ дэн дей, дауэ, дэуэду щытынми, хабзэм теухуауэ бгъэувыжу щытмэ, къапщту щытым исту адыгэ унагъуэ хъуам яӏэщ ар. Проект бгъэхьэзырар нэрылъагъу хъун щхьэкӏэ, гугъэ гуэрхэр щыӏэ, дауикӏ, апхуэдиз шэщыр, апхуэдиз шхапӏэр быухуэн щхьэкӏэ мылъкушхуэ ухуей хъунщ. Ар ди диплом щытщӏым щыгъуэ, абы и уасэри къыдагъэбжащ, ауэ къэзбжар къапщту щытмэ, А шхапӏэ зыращ. А шхапӏэм иджырей зэманкӏэ тепщӏыхьу щытмэ, мелуан пщыкӏубл текӏуэдэнущ абы и закъуэ. Уэри жыпӏащи, абы мылъкушхуэ ухуейщ, ауэ зыгуахэр къыбдэӏэпыкъуу щытмэ, ари тхуэщӏынущ, исту идогъэлъагъу ар ӏэджи, цӏыху ӏэджэми къапщту щытмэ. Абыхэм икӏи я гугъэщ къыбдэӏэпыкъуурэ тщӏыну ар.
Адыгэ литературэм прозаик ныбжьыщӏэ куэд хэткъым, ауэ иужьрейуэ дызэпсэлъылӏа хъыджэбзыр а ди ӏэмащӏэхэм ящыщщ. Залинэ, уи тхылъ къыдэкӏам и гугъу къытхуэпщӏыну сыхуейт, сыт хуэдэ къекӏуэкӏыкӏэ иӏа, абы и теухуауэ щыгъуазэ дыщӏ.
Минитӏрэ пщыкӏуплӏ гъэм и кӏэухым дыгъэгъазэ мазэм, илъэсыщӏэм и тыгъэу мы тхылъыр сэ къысӏэрыхьащ. Пэжыр жысӏынщи, ущыгуфӏыкӏа жыпӏэмэ, сыщыгуфӏыкӏащ. Си ӏэдакъэщӏэкӏ мащӏэр иту щызэхуэхьэсауэ зы тхылъ къысӏэрыхьэжащ, куэд схигъэхъуащ абы, нэхъыбэм стригъэгушхуауращ. Тхылъыр пӏащӏэ хъуащ, ауэ абы ит тхыгъэхэр университетым сыщыщӏэс зэман лъандэрэ япэ курсым щыщӏэдзауэ сотх, илъэс зыхыблкӏэ зэхуэсхьэса тхыгъэ, илъэс бжыгъэкӏэ си гум илъу, Хуэмурэ стхыурэ си ӏэдакъэ къыщӏэкӏа тхыгъэ цӏыкӏухэр щызэхуэхьэсауэ аращ. Тхылъыр къызэрысхудагъэкӏыныр илъэс ипэ иту къызжаӏати, угуфӏа? жыпӏэм, сыгуфӏащ, си гуапэ хъуащ, къэрал тхылъ тедзапӏэм, Эльбрус тхылъ тедзапӏэм къысхудигъэкӏаурати, си тхылъым Абы къыщысхудагъэкӏыну къыщысщӏэм, сыщыгуфӏыкӏащ. Иужькӏэ тхылъым гугъуехь гуэрхэри пылъащ зэгъэзэхуэжынми. Сэ сщӏэрэ редакторыр Джэрыджэ Арсент тхылъ тедзапӏэми, мис мыбдей мыпхуэдэу сщӏыжмэ нэхъыфӏщ. Уэ дауэ уеплърэ жиӏэмэ, арэзы сыщыдэхъум жесӏэу, сыщыдэмыхъум, сэ мыпхуэдэ гупсысэщ а ӏуэхум хэслъхьари, мыпхуэдэу къэдгъэнамэ нэхъыфӏт жысӏэрэ Си ӏуэху еплъыкӏэри езым тегъэчыныхьаищэ хэмыту си ӏуэху теплъыкӏэри къыздиӏыгъащ, абыкӏэ сахуэарэзыщ. Тхылъыр дунейм къызэрытехьэрэ куэд мыщӏами, цӏыхухэм еджауэ хъыбар къызагъащӏэри, ари си гуапэ мэхъу. Къызагъащӏэр дигу ирихьащ, хъуащ-щӏащ Жаӏэм, жаӏэм и закъуэкъым си гуапэгъуэр къищынэмыщӏауэ, ягу иримыхьари, зыдэмыарэзыри, зыдэарэзыри, мыбдей дыщӏыбдэмыарэзыр мыращ, мыбдейм лӏыхъужьыр букӏащ, мыбдей мыпхуэдэу къыщыбгъэхъуащ, жари псалъэм папщӏэ, зы цӏыхуипщӏым хуэдизым абейуэ щӏызжаӏа хъун Нэхунэ рассказым хэт Аслъэн щӏалэр, щӏалэм зиукӏыжащ, зыщӏиукӏыжар езым хуей пщащэ и анэм къригъэшатэкъым, пщащэр нэфу къалъхуат, пщащэ нэф сэ къысхуашэмэ, абы нэф къилъхужмэ-щэ, жери, бзылъхугъэм апхуэдэу щыжиӏэм, щӏалэм нэгъуэщӏ къишащ. Зэман докӏри, зэщхьэгъуситӏым бын зэдагъуэтри, абы къащӏэхъуа щӏэблэм нэфу къалъхури, щӏалэм гъащӏэм Дэнкӏэ умыгъазу щытми, пхуэфащэрэ къыщыпӏэрыхьэжыр? И анэм зэрыпэщӏэмыувэфара, нэгъуэщӏара? Щӏалэм хэкӏыпӏэ щимыгъуэтым, зеукӏыж. Хьэуэ, апхуэдэу пщӏащ, жаӏэм деж сэ яжызоӏэу, сэ си тхыгъэхэм хэт ныбжьыщӏэхэм фӏэкӏ, цӏыхухэм фӏэкӏ замыукӏыжу Алыхьым лъэпкъри дунейри дигъэпсэу. Ар сэ щӏэстхар цӏыхум, цӏыхум гущӏэгъу хуиӏэу, цӏыхум цӏыхур зыхуейр къыгурыӏуэу, а Абы и мурадыр диӏыгъыфу сэ сщӏэрэ, быным пэщӏэмыуву, быным жаӏэ псор хуэвдэ жысӏуракъым, ауэ апхуэдэ ӏуэхухэм деж быным уапэгъуэлъ зэрымыхъуныр, апхуэдэ хъыбархэри щыӏэщ, яжесӏэну сыхуейуэ аращ. Итӏанэ мыр мы рассказым лъабжьэ хуэхъуа лӏыхъужьхэм апхуэдэ гуэр къащыщӏауэ щытащ. Арати, пэжыр зэрыщытам щыщ ӏыхьи хэзгъэхьэну схуейти апхуэдэу сщӏауращ. Аращ тхылъыр къызэрекӏуэкӏар. Тхылъыр дунейм къытехьащи, дяпэкӏи сыщогугъ тхылъеджэ сиӏэну, тхакӏуэм тхылъ щитхым дей зы гупсысэ гуэрым я гум щызгъэтӏылъыфыну пӏэрэ жысӏэу апхуэдэ мурад сиӏуращи, къызэхъулӏамэ си гуапэщ, къызэмыхъулӏари къызжаӏэми си гуапэщ. Ущалъхуа къуажэ, уи адэжь лъапсэ здэщыӏэ Инарыкъуей къуажэ уи тхылъым утыку ипхьауэ щыта? Мис а ӏуэхур зэрекӏуэкӏам теухуауэ абы и гугъу къытхуэщӏыж.
Пэжыр жысӏэнти, хуабжьу сагъэгушхуащ, хуабжьу сагъэгуфӏащ. Цӏыхум дежкӏэ къызыхалъхуа лъэпкъым, къыщалъхуа къуажэм нэхъ лъапӏэ зыри щыӏэу къыщӏэкӏынкъым. Псом хуэмыдэу ар ди къуажэ ягу къэкӏыу зэращӏар си гуапэ хъуащ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, сэ Схуэмыфащэ гуэр къызащӏэкӏауэ къысщохъу, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, сэ сыныбжьыщӏэ цӏыкӏущ. Сэ сыхъыджэбзыжь цӏыкӏуу аращ, къуажэдэсхэр зэхуэсу апхуэдэ ӏуэху къызамыщӏэкӏами, зызгъэгусэнутэкъым, сигуи къэкӏыхэнутэкъым. Ауэ уеблэмэ нэхъыжьщ нэхъыбэу кърихьэлӏар, зэӏущӏэр къызэзыгъэпэщар къуажэ библиотекэм и унафэщӏ Джэтэжьей Ритэ, къуажэ клубым и унафэщӏ Шэрий Ислъам, мыдрейуэ школым сыщезыгъэджа Хьэрэдурэ Эммэ яхэту, абы нэгъуэщӏ гупи зыр зым дэӏэпыкъуэгъу хуэхъужурэ зыр зым зыщӏигъакъуэурэ къызэрагъэпэщащ, икъукӏэ си дежкӏэ пшыхь хуабэ, пшыхь гуапэ хъуат, абы къищынэмыщӏауэ, пшыхьым некӏуэлӏат. илъэсибл хъуауэ сыздекӏуалӏэ Шыхулъагъуэ литературэ хасэм и тхьэмадэ Хьэх Сэфарбий нэхъапэкӏэ къыхэзмыгъэщами иджы жызоӏуэ, Си ӏэдакъэщӏэкӏхэм зыгуэр иӏысу, сытхэн хуейуэ фӏэщхъуныгъэ къысхэзылъхьари, а гъуэгум сытезышари Хьэх Сэфарбийщ. Сэ сыщылажьэ Адыгэ псалъэ газетым и редактор нэхъыщхьэ Хьэфӏыцӏэ Мухьэмэд радиожурналист Мыз Ахьмэд Щоджэнцӏыкӏу Алий и цӏэкӏэ щыӏэ фондым и унафэщӏ Щоджэнцӏыкӏу Леонид, къуажэ Тэрч куей администрацэм и унафэщӏым и къуэдзэ Кӏэрэф Мурадин, Тэрч куейм щэнхабзэмкӏэ къудамэм и унафэщӏ Накуэ Сослан, апхуэдэуи ди лъэпкъым и нэхъыжьхэр, ди къуажэм и нэхъыжьхэр хуабжьу Сыукӏытащ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, апхуэдиз ныбжь зиӏэ, апхуэдиз пщӏэрэ щхьэрэ зиӏэхэр некӏуэлӏащ. Сэ жысӏэкъым ахэр сэ си фӏыщӏэу ныщӏекӏуэлӏар. Ахэр ныщӏекӏуэлӏар сэ сагъэгушхуэну, сытым дежи жызоӏэ, нэхъыжьыфӏкӏэ си насып къокӏ. Дэнкӏэ сымыгъазэми, нэхъыжьыфӏ срохьэлӏэ. Мис а нэхъыжьхэм куэдрэ зыкъысщӏагъакъуэ, махуэ къэс Тхьэр арэзы къыфхухъу, яжезмыӏэфу щытми, абыхэм Сэ яжесӏэжыфыныр сэ си дуней тетыкӏэращ, сэ си фӏыщӏэр сэ си дуней тетыкӏэр, абыхэм яхуэфащэу сытетыныр, абыхэм къызэрысщыгугъ зы мащӏэкӏэ згъэпэжыныр аращи, сэ схузэфӏэкӏ абы теухуауэ къэзгъэнэнкъым. Аращ гугъу зыкъыздезыгъэхьа дэтхэнэми, нобэ фӏыщӏэ хуэсщӏыну сыхуейт, пшыхьыр дахэу, Екӏуу къызэрагъэпэщат, ӏэмалу зыщыӏэу къамыгъэнауэ. Сэ сщхьэкӏэ теленэтын ягъэхьэзырами, сэ сщӏэрэ, модкӏэ зэпеуэ сызыхэтари псори къагъуэтыжри, зэгуагъэувэри, икъукӏэ гъэщӏэгъуэну къызэрагъэпэщат. Нетӏэ, Нэхунэ рассказыр зытеухуар къыджепӏэжа иджыпсту къыдэплъхэми, дэри ди гуапэт уи ӏэдакъэщӏэкӏым щыщ пычыгъуэ укъытхуеджэну.
Атӏэ апхуэдэу щыхъукӏэ, нэхъ къезэгъыу къысщохъу кӏэщӏ цӏыкӏуу и купщӏэр жьэкъуауэ прозэу тха усэхэм хиубыдэ лӏэужьыгъуэм сыкъыфхуеджэмэ. Зи адэ-анэ фӏыуэ зымылъагъу цӏыху дунейм тету къыщӏэкӏынкъым. Сэри сыхуейт нобэ си анэм теухуауэ хуэзуса, анэм и гъатхэ прозэу тха усэм сыкъыфхуеджэну. Гъащӏэм и бзэр Къыщиутӏыпщыр гъатхэрщ. Гъатхэм хелъхьэ гъащӏэм псэ, бзэ ӏурелъхьэ псэ зыӏутым. Щодэрбзэрыр щӏылъэм гъатхэр. Зэм гъырнэӏуу, зэми къилыдыкӏыу нэгур гуфӏэу гъатхэм хэлъщ бзылъхугъэ хьэлым щыщу куэд. И щӏыӏэр къомыдзакъэу, и гуапэр мейуэ къуиту гукъыдэж гъащӏэм хуигъэщӏыжыр гъатхэм гу. Гугъэ щӏэрыщӏэпсхэм я гулъ пӏащэр щызэрытӏэпӏыкӏыу гущӏэм, кӏапсэлъэрышэ уи мурадыр пищӏэжу къэбгъэщӏэну пхуиухам, гъатхэр ещхькъым зым дахагъкӏэ, сыщалъхуар гъэмахуэрами, солъагъур куэдкӏэ сэ нэхъыфӏу гъатхэ зигу итхьэщӏыкӏар сэ си анэр къыщалъхуар. Куэдкӏэ зэзогъэщхь а тӏур я хьэлкӏэ. Си анэр гъатхэщ, гъатхэр гъащӏэщ, гъащӏэр анэщ, а псор гъэгъа ӏуданэкӏэ зэӏущэжауэ, насыпым схухэщыпыхьауэ, сегъафӏэ гъащӏэм сыхиубыдыкӏауэ. Илъагъукъым фӏыуэ щалъхуа гъатхэр си анэм. Абы и анэр гъатхэм ӏэщӏихащ, гуапагъэкӏэ ерыщу къысщыхъуами, а гъатхэм и шейтӏаныр къытекӏуат. Солъагъур куэдрэ си анэр гъатхэм хэгъэу, и нэпсыр ӏэлъэщӏ кӏапэмкӏэ илъэщӏу. Солъагъур абы лъандэрэ сэ куэдрэ. Гъатхэ жэщым темыпыӏэу къызэрешхыр уэшх, и ткӏуэпс пӏащэшхуэхэр уэсэпсым хигъэпщкӏуэжу пщэдджыжьыпэм. Си анэм игу хэщӏауэ ирех илъэс зытӏущым нэблэгъауэ гъатхэ. Зэгуэр сэ гъатхэр сымылъагъужыну, Си нитӏыр нэфу сыкъигъанэм, Солъэӏур сыкъэзыгъэщӏам, Хьэфиз сэ псэкӏэ симыщӏыну, Щыӏэхукӏэ гъатхэ схуихъумэну анэр.
Аращ. Икъукӏэ сигу ирихьащ, Залинэ, Тхьэразэ пхухъу, усэ дахэщ. Сэ сызэреплъымкӏэ, нобэ къыдэплъхэми ягу ирихьэу къысщохъур. Гъатхэ ӏуэхум дыкъыхэмыкӏыу, Зы упщӏэ уэстын иджыри, дызыхуэкӏуэ зэман дахэм, псоми нэхъ зэман дахэу къэслъытэм, сыт хуэдэ мурадкӏэ ухуэкӏуэрэ, сыт хуэдэ мурадхэр уиӏэ? Сэ сщхьэпротыж си мурадыр куэд мэхъу, ауэ мурад нэхъыбэ зыхуэбгъэувыжыху, къалэн нэхъыбэ зыхуэбгъэувыжыхукӏэ нэхъыфӏу къысщохъу, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, пхуэмыгъэзэщӏамкӏэ узэмыныкъуэкъужу пхузэфӏэкӏыр хэбгъэщӏынщ, Пщӏэнур бубзыхунщ адэкӏэ. Сытхэнущ Тхьэм жиӏэм. Гъатхэм умытхэу пхузэфӏэкӏын. Гъатхэр езыр мытхакӏуэхэри егъатхэ си гугъэщ абы. Аращи, си мурад илъэсыщӏэм къызэхъулӏэмэ, сабийхэм щхьэкӏэ таурыхъ цӏыкӏухэр сиӏэщ сэй. А таурыхъ цӏыкӏухэр сэ сызэрыхуейм хуэдэу я сурэтыр Щӏауэ, сэ таурыхъ къэс сурэт гуэр си нэгу щӏэтщ. Сурэт схуэщӏкъыми, къызогъанэри, ауэ сурэтыщӏым сепсалъэу, сурэтыщӏым сэ сызэрыхуейри жесӏэу, езым и ӏуэхуеплъыкӏэри къыхилъхьэу. Мис апхуэдэу сурэт зыкъом хуезгъэщӏыфрэ сэ сызыхуей тхылъ тедзапӏэм и напэхэр сэ сызыхуейм хуэдэу зэгъэпэщауэ Къысхудэгъэкӏамэ, арэзы сыхъунут. Аращ нобэкӏэ зи гугъу фхуэтщӏынур. Щӏалэгъуалэ флъэгъуар ущӏэгушхуэн хуэдэщи, дыщыгугъынщ я мурадхэр ехъулӏэну. Узыншэу фыщытхэ.